Dia dhíbh, a chairde. Inniu tá muid chun féachaint ar an dán An Titanic le Dónall Ó Colchúin. So, Dónall Ó Colchúin ná an duine a scríobh an dán seo. So sin an t-ainm atá air agus is eisean an file. OK, so file, sin duine a scríobhann dán nó a scríobhann filíocht, sin an post nó an jab atá acu. So ainm an dáin seo ná an Titanic. OK? OK, so nach beag a cheap an sé scór bocht, so nach. beag, ciallaíonn sé sin wasn't it little or a small thing, rud beag, a cheap, sin na smaointe atá i do cheann, so céard a cheapann tú? Bhuel, cheap na daoine seo gur rud beag é, they thought little of it. Now, na daoine seo are an sé scór bocht, so, scór, is uimhir é seo, is uimhir í seo, tá brón orm, agus sin an uimhir atá i gceist. so sé scór ná é seo. So sin an méid daoine. Ok? So an méid daoine seo, na daoine seo, nach beag a ceap siad, ceap siad little of it. Nuair a bhí siad ag fágáil agus iad ag fágáil, so ag fágáil sin ag abair slán, so ag fágáil, So má tá tú ag fágáil an tseomra ranga, b'fhéidir, deir tú 'Slán! leis an múinteoir. Nó má tá tú ag fágáil do thí sa bhaile, b'fhéidir go ndeir tú 'Slán! le Mam nó Dad nó do dheartháireacha nó do dheirfiúracha, nó do pheata, b'fhéidir. So deir tú 'Slán! agus tá tú ag fágáil, tá tú ag imeacht, ag dul go háit éigin eile. So smaoinigh siad, níor smaoinigh siad mórán air nuair a bhí siad ag fágáil Cóbh Chorcaí. So seo Corcaigh anseo, an contae sin, agus sin anseo, sin Cóbh, an oileán beag, an t-oileán beag sin. Agus sin an áit a stop an Titanic nuair a bhí an Titanic ag dul go Meiriceá. So stop sé in Éirinn. Agus nuair a stop sé in Éirinn, chuaigh. céad is fiche nó sé scór duine ar bord an Titanic agus níor cheap siad mórán faoi, they didn't think much of it, bhí siad just ag dul ar an mbád, ní raibh a fhios acu céard a tharlódh. So, le dul ar bord an Titanic mór, le dul ar bord, on board, an Titanic mór, so seo an Titanic mór anseo, an bád, nó bhí an bád seo ollmhór ag an am sin, okay? nach bhfeicfí go deo aríst iad, nach bhfeicfí go deo aríst iad never to be seen again aríst, OK, aríst sin, tuigeann sibh é sin, so nach bhfeicfí, bhfeicfí go deo aríst iad. So, níor smaoinigh siad a lán faoi, chuaigh siad ar bord an Titanic agus ní fhaca aon duine iad aríst. So bhí dhá mhíle ar bord, so dhá mhíle. Okay, so cos tuigimid é sin, dhá mhíle is a fiche, sin an bliain, um, an bhliain i mbliana. Okay, so bhí dhá mhíle ar bord, nuair a d'imigh siad leo, dúirt siad slán, d'fhág siad Éire. So d'imigh siad leo go New York, i bhfad i gcéin. Now New York, oh, an file dána, Dónall Dána, tá sé sin as Béarla, as Gaeilge ná Nua Eabhrach, ok? So bí cinnte nuair atá tú ag freagairt na ceisteanna ar seo go n-úsáideann tú an Ghaeilge Nua Eabhrach, ok? So go Nua Eabhrach, i bhfad i gcéin. Agus i bhfad i gcéin, b'fhéidir go bhfaca sibh Shrek? sin an téarma é ansin, ok? So chuaigh siad, so bhí 2,000 duine ar bord ar an Titanic nuair a chuaigh siad go Nua Eabhrach, oh, tá brón orm, nuair a chuaigh siad go Nua Eabhrach i bhfad i gcéin. Ach ar an gcúigiú lá, so ar an gcúigiú lá, so bhí siad ar an turas, thosaigh siad i gCorcaigh ar lá a haon, Ar lá a dó bhí siad ar an bhfarraige, lá a trí bhí siad ar an bhfarraige, lá a ceathair bhí siad ar an bhfarraige agus ar lá a cúig tharla an timpiste mhór. Ok, so ar an gcúigiú lá, sea, tharla an mí-ádh. Now an mí-ádh ansin, anseo. Tuigimid nach bhfuil sé go maith cén fáth nach mbíonn muid ag siúl faoi dréimirí, so sin dréimire ansin. an rud sin, sin dréimire, so cén fáth, an bhfuil tú sásta siúl faoi dréimire, a bheith ag siúl ansin? Níl mise sásta. Cén fáth? Mar tá mí-ádh ag baint leis agus níl mé ag iarraidh dul sa tseans, níor mhaith liom an seans a thógáil go dtarlóidh rud éigin go dona dom. So tharla an mí-ádh. Agus bhuail an long, so an long is ea focal eile ar bád. Ok, bád. Ok, ach tosaíonn long le SH as Béarla, so b'fhéidir go bhfuil an focal sin ar eolas agat. So bhuail an long cnoc oighir, so cnoc oighir ná an rud seo, agus bhuail sé é go tréan, bang, OK, go crua, go láidir. OK, bhuail sé é. Ní raibh sé deas agus just, you know, buille beag, nó buille mór, bang, agus an, bhuail an, an bád an, an cnoc oighir. So bhí ruaille buaille agus rí rá. So sin an duine sin. Ruaille buaille agus rí rá. So sa chomhthéacs seo, ciallaíonn sé sin panic. So bhí gach duine ag rá, Ó, ó, ó a thiarcais, ó mo Dhia, céard a dhéanfaidh mé? Bhí eagla ar dhaoine. Ok? Mar bhí an Titanic ag dul faoi thonn. So faoi thonn. Now an focal tonn, ciallaíonn sé sin an rud seo. agus faoi, ciallaíonn sé síos, faoi under. So bhí an Titanic, cosúil le anseo, bhí sé ag dul faoin uisce. Is ní raibh a ndóthain, nó a ndóthain, focal eile air sin ná neart, agus ciallaíonn sé sin enough. Ní raibh neart bád, nó neart, a ndóthain bád, OK? Now, na báid atá i gceist, tuigeann muid bád ná é seo. Ach sa chás seo, tá muid ag caint faoi na báid sin, na báid tarrthála, okay, na báid atá ann chun daoine a shábháil má tá timpiste. Okay? Ach ní raibh a ndóthain, ní raibh neart, ní raibh enough bád le iad a thabhairt slán, chun gach duine a thabhairt slán, ciallaíonn sé sin a shábháil, sábháil iad, okay? Is báthadh míle cúig céad duine So báthadh, ciallaíonn sé sin an rud seo, go bhfuair siad bás san uisce. So míle cúig céad duine ná an méid sin. So sin a lán daoine a fuair bás san uisce ar an oíche sin. So bhí sé sin an-bhrónach. Ach bhí cúpla fear, so fear sin buachaill ach buachaill sean, so cosúil le an duine seo, so bhí cúpla fear a chuir éadaí mná, a chuir orthu éadaí mná, so chuir siad éadaí mná orthu, cosúil le gúnaí ansin, so chuir siad na héadaí sin orthu, leithéid Ismay as Béal Feirste. So leithéid Ismay. So sin Bruce Ismay ansin agus bhí sé an-saibhir agus bhí sé ar an Titanic. So bhí sé sa chéad aicme, first class, ar an Titanic. Agus tuigimid ó na scéalta cén fáth gur chuir siad éadaí mná orthu. Bhuel, Is cuimhin linn, or is tá a fhios againn, go raibh an polasaí ar an Titanic nuair a bhí sé ag dul faoi uisce go raibh mná agus páistí chun dul isteach sna báid ar dtús, women and children first. So, fir cosúil le seo a bhí eagla an domhain orthu agus ní raibh siad ag iarraidh bás a fháil, ní raibh siad ag iarraidh die, so chuir siad éadaí mná orthu agus lig siad orthu, they pretended to be mná. to be cailíní so they could dul ar na báid. Now an raibh sé sin ionraic agus macánta? Was that honest? An raibh sé féaráilte? Céard a cheapann tú? Agus is ceist í sin, céard a cheapann tú? An raibh sé sin ceart? Was that right to do? So an duine seo, Bruce, uh, Bruce Ismay, Rinne sé é sin, chuir sé gúna air agus lig sé air, he pretended to be a bean, agus chuaigh sé ar na báid tarrthála. So ní bhfuair sé bás, he wasn't killed. Ach b'fhéidir go raibh daoine eile, b'fhéidir go raibh páistí eile nó mná eile, go háirithe sa tríú aicme, in third class, that, agus fuair siad báis ina, bás ina áit, he, they might have died in his place, he took their place, ar na báid tarrthála. Agus as Béal Feirste a tháinig sé, as Béal Feirste. So sin an chathair ansin, OK? In Éirinn, i dtuaisceart na hÉireann. So rugadh agus tógadh é i mBéal Feirste. So is Éireannach é. Is a d'éalaigh in Aibreán 1912. So a d'éalaigh is é seo, OK? So má tá tine nó mar sin agus téann tú tríd an doras seo, an doras éalaithe, éalóidh tú ón tine. Ciallaíonn sé sin escape. So he escaped in Aibreán 1912. So ní bhfuair sé bás. And he escaped ó bhás, okay, bás, sin an rud seo. Is báthadh, so báthadh is cuimhin linn sin ag fáil báis san uisce. truamhéalach, nó ciallaíonn truamhéalach an-bhrónach agus ní raibh sé deas, ok? rud, ní raibh an bás deas, ok? Tosaíonn sé le P as Béarla, ok? Pitiful atá i gceist ansin. Ok? So tá an dán seo faoin Titanic agus na daoine Éireannacha a bhí ar an Titanic em agus chuaigh grúpa céad fiche duine em ó Chorcaigh, agus chuaigh siad ar bord i gCorcaigh, b'fhéidir nárbh as Corcaigh iad, agus tá a fhios againn go raibh an mí-ádh orthu mar bhuail an Titanic cnoc oighir agus fuair a lán daoine bás. Ach ansin bhí daoine eile as Éirinn ar an Titanic, ar nós Bruce Ismay, agus bhí a lán airgid aige, agus bhí seisean ceart go leor. So tá an dán seo faoi sin. So tá súil agam go dtuigeann sibh é sin, agus má tá aon cheist, aon cheist agaibh faoi sin,